Landirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Tapangani like, subscribe komanso share video yathuyi. zinazi zikamachitika zimakhala mwina zopereka mafunso kuti chikuchitika bwanji tikanakhala kuti enafe sitinakhale chete then tiziona kunjaku kuti anthu akufuna chani mwina pano tikuoneka kuna kuti ayi tili ndi tsankho tili ndi mbali koma ine ndakhala ndikunena kuna kuti pokhala zipani zathu kuti zili ku opposition ndife otsutsa boma tinayenera kugwirizana kwandithu posayang'ana zifukwa zimene ife anthu timakhala nazo chifukwa zifukwa zimene timakhala nazo ndakhala ndikukamba right honourable pere mulozi alibe zifukwa zimenezo alibe kuziwerengera koma ife timaziwerengera "Ah, ife tinapanga mwakuti awa anatipanga mwakuti awa ndi akupha awa ndi akuba awa ndi akatangale akalowa mboma azipanga izi zambirimbiri zimene zimathandizira kunena kuti anthu ena asakhale ndi chidwi ndi chipani chinacho chifukwa choti ife tadana nacho lero ndipezerepo mwayi chifukwa cha uthenga wa madam aisha mambo mp umene anapereka kwa anthu koyambirira kuwalimbikitsa anthu kunena kuti ife tikufuna tipite pa ballot paper mogwirizana ndi malamulo a dziko la malawi kusonyeza kunena kuti udf ikuyenera ikayime pa yokha mogwirizana ndi malamulo dpp pa yokha utm pa yokha aford pa yokha ndi zipani zinazi zonse aliyense payekha payekha zimenezo is a constitutional right koma poyang'ana ndi mmene zinthu zilili amalawi tikuyenera tipange mgwirizano kuti zinthu zizitheke nde mayiyu ineyo wandiyankhira mafunso kapena wandiyankhira zipongwe zosiyanasiyana zimene anthu tikamaunikira amaona ngati mwina ife tili mbali inayo eti amaona ngati tili mbali inayo tikatsutsana nawo anthu kapena tikasemphana nawo maganizo anthu amafika ponena kuti uyu ali mbaliyo ena adanenapo kunati a uyu akuoneka kuti ndi waufunduku ndalemberedwapo that summon ndili nayo okay koma ine ndimangobwera kudzangoyima pa chilungamocho ndikuchiyankhula ena anyoze kaya atani koma lero madam aisha mambo sadayendere nzeru zawo kuti ampangire munthu uh, uh, uh, kusankhira munthu kunati pitani ku dpp kapena pitani ku udf kapena pitani ku utm kapena pitani ku aford koma iwo anangobwera kuti dikirani ife tikukambirana mmene akambirirane a mgwirizanowo mmene zitheremu tibwera tizakupaseni tizakuyankheni komano ife tisanabwere kuzakuyankhani ndikufuna tikufunseni inuyo kuti kodi mgwirizano mukufuna wa chani nde mwamva anthu mmene ayankhira ndiye akuti iye ayi dikirani ndikufuna ndikufunseni funso ineyo ndiye muyankhe mogwirizana ndi funsolo ndiye afunsa funso kodi mgwirizano wathu tikapange ndi mcp anthu ayi mgwirizano wathu tikapange ndi kandulo anthu ayi ndifuna ndiduse mmene adusa mayi aisha mambo mgwirizano wathu tipange ndi ndani nde azabwera kuti tipange ndi chimanga Hey! tipange ndi chani chimanga tipange ndi chani chimanga uthenga umene akuyankha amene pajeja three quarters ya anthu amene paja alibe foni ya whatsapp sakhala pa social media mwayi wawo umva uthenga ndi umene uwu nde afunsa ena tipange ndi akuti ayi tipange ndi chani dpp zikutanthauza kuti chani akuona kuthekera akuona ubale pamene ife anthu apa social media apa whatsapp amene sitikavotafe timaona udani timaona kuperekana pa zifukwa zopanda pake so lerolo madamu aisha mambo watuonetsera pamene pakuti oh kudzikoku anthudi amakonda. Congratulations madam Aisha Mambo chifukwa cha choice chifukwatu amalawi azipanga choice and amene mwapanga inuyo uyuyutu nde ndi kafukufuku uyuyu uyu nde ndi kafukufuku wokwanira ndithu ndithu. tikukhulupirira ena azibweranso apadi kupanga ubale ndi dpp ndiye koposa kuima paokha imani panokha muime panokha ndiyang'anenso kayi nambala yanu muime panokha tione ngati mukavoteso eyi akuluakulu i- muima panokha zikomo amalawi ochuluka dziko lino amalawi ochulukitsitsa chiganizo chawo zomwe akufuna chipani cha aford motsogozedwa ndi enock chihana komanso chipani cha dpp motsogozedwa ndi peter wamutharika komanso chipani cha udf motsogozedwa ndi atupele muluzi akufuna atachita gwirizano kuti achotse chipani cha Malawi Congress Party ndipo gwirizanowu akufunisitsa amalawi kuti Atupele Muluzi komanso Peter wa Mutharika ndi chipani chake awombole amalawi ku mavuto amene akukumana nawo pakadali pano amalawi ambiri akulira ma forum osiyanasiyana malo a mchezo pena paliponse amalawi ochuluka akufunisitsa kuti Peter wa Mutharika achite mgwirizano ndi achinyamatawa kuti athane ndi nkhanza za chipani cha Malawi Congress Party kuti aombole a Malawi. Ndipo kodi inuyo komwe muliko chiganizo chanu nchotani? Ndiye inebe ndimafunisisa kuti a Kabambenso atakhala gulu lomwelo akhale kumbuyo kwa anthuwa. Ngakhale a Kabambe akukakamirabe kuti ayenda okha koma sizingapindulire a Malawi. moyo umenewu sizingapindulire koma Atupele Muluzi ndipo akuonetsa kugonjera kwake. A Peter Mutharika ndipo ali ololera kuti ayenda ndi a Enock Chihana ndi ena onse kuti athane ndi chipani cha Malawi Congress Party, chipani cha nkhanza. Chipani sichikupindulira Amalawi koma kuchitira nkhanza Amalawi. A Congress Party dziwani kuti nthawi yanu yatha, nonse mukuchoka pampando achinyengo nonse. Komwe muliko mukuti bwanji? Perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mbali yanu.